Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Lunta TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883 815

Welcome to yet another exclusive interview here on Luntha Television. I am Sam Kalimba. Takulandirani mu programu ya Luntha Exclusive. Ine ndi Sam Kalimba. Zikomo kuti takumananso. Uh, programu ya lero we are meeting one Dr.

looking at my professional background has been in the education sector. Okay.
Yes. No, this is powerful.
And kuona liu la edukans pamene ndimawerenga likuma- likumayamba edu kenako k ans edukans ndi chiyani chimenechi Yeah, edukans chimenechi ndi chiyankhulo cha chidachi okay eh, ndiye mawu kusiyana kwambiri ndi mu English tikamati education Aha. koma uh, edukans imatanthauza kuti uh, maphunziro amapereka mwayi uh, pa moyo wa munthu Okay.
so education uh, provides lifelong uh, opportunities uh, for people Okay. and um, uh, so uh, the organization

Chabwino, inu ngati mphunzitsi amene mudaphunzitsako at one of the pre prestigious schools in Malawi, Kamuzu Academy, eh, kumapitatu ana osati masewera ayi nthawi imeneyo or mwinanso panonso mwina kapena eh, koma ndimafuna nditadziwa kuti kodi life at Kamuzu Academy imakhala yotani? ya kumene koko life ku Kamuzu Academy inali yabwino ndithu ah, in terms of Education chifukwa kungoyambira kale kale Kamuzu Academy uh, imalembesa mayeso aja international a Cambridge okay. and kakhonzedwe ka ana kamaoneka kuti kamaposanso maiko ena mwina even ku England uh, ndi uh, maiko ena amakhonza kwambiri aphunzisi nthawi imeneyo that was 2001 pamene ndimakaphunzisa Kamuzu Academy ambiri mwina 90% anali azungu ochokera ku united kingdom and unali ngati mwayi mmalawi ngati ineyo kuti ndikakhale pakati pa azungu amene akumaphunzitsa ana aja koma chachikulu chimene timaona kunali culture ndithu of excellence Ah, monganso mmene founder wake kamuzu academy amafu- ah, kamuzu amafuni- amafuna kuti pakhale excellence anthu azichita excel uh, in education and azikhala exceptional in terms of performance nde kumakhala kulimbikira aphunzitsi komanso ophunzira amalimbikira and panali mgwirizanonso ndi makolo abungwe la pta maaluminayi ndi ena onse kuti maphunziro a pa kamuzu academy ndithu azikhala ah, apamwamba nthawi zonse komanso ana ambiri oti achita progress from kamuzu academy chifukwa cha maphunzis- maphunziro aku- akuya aja amapeza kuti ali pa ntchito zambiri zabwino Okay. ah, dziko lino malawi komanso ah, kunja kwa dziko lino ndithu koma moyo wa kamuzu academy unali wabwino ndithu kunalinso zinthu zokhuza sports ya kuti at least uh, ophunzira alimbise matupi kunalinso even uh, spiritual things happening eh, kupemphera and so on and uh, ndimaphunzisa religious studies nthawi zina Okay. amatha kundipasa mwayi kukalalikira mu chapel ya kumene kuja Okay. so imaoneka kuti it was a complete package, okay, discipline inalinso yaikulu kuti okay, mwana aliyense akhale wamwambo and aziyesesa kuti chikhalidwe chathu akuchisatira, akusatira malamulo apa sukulupo kuti zonse ziyende bwino. Chabwino, ikuoneka kuti ndi sukulu ya model kwambiri yeah, komano tikamba kutsogoloku nkhani zathu kuona kuti masukulu ambiri akuvutika koma tili ndi eh, model mmalawi mommuno timakanika pati kosatengera Yeah, I think vuto lalikulu mwina sitifuna kuphunzira Okay. ku zimene anzathu akupanga Okay. Ah, monga ngati ah, Kamuzu Academy komanso masukulu ena amene akuchita bwino ah, dziko lino masukulu ambiri a katolika Okay. akhala akuchita bwino pa maphunziro and mwina culture imene yoti anthu atha kuphunzira kwa ena uh, ili very slow okay. nde zimapangisa kuti mwina zimene anthu akuchita practice kwinako sititha kuzichita implement komanso zina zimafunika leadership uh, leadership ma institution mwathu leadership mu sector yathu yoti izikhala ndi chilakolako uh, chakuti uh, kuti ti- tione zina tiyese kupita pasogolo uh, quality ya maphunziro uh, ipite pasogolo and so on ku kamuzu academy of course uh, one of the issues ndoti ana amakhala kochepa okay. eh, chifukwa amatenga the nthawi imeneyo poyambirira amatenga the cream of the cream eh, Amene boma achita bwino lili- kwambiri. boma lililonse amatenga the best performing students awiri mnyamata ndi msungwana boma lili lonse kupita ku- Pa standard eight pamene. eh, ku- pa standard 8 Mhm. kuyamba kuphunzira kumene kujako koma of course kenako uh, it was more privatized and uh, privatized nde zikuoneka kuti akumalembesanso mayeso ngati mmene amapangira ma private schools Okay. kuti ana azikaphunzira kumene kujako uh, in general of course ma fees kumeneko is very high Oh. Nthawi imeneyo I think fees imapitilira 1.5 million
uh, pa term oh. uh, ndiye panopo i think uh, sikutalikirana kwenikweni koma kuti mwana aphunzire ndi mamiliyoni amene Eh. amachitidwa spend nde ana ambiri amakhala kuti ndi akumabanja ochita bwino kuti atha kuti a manage uh, mafees amenewo it's also the same ndi ma private school ambiri amene akutchuka Eh. ah, dziko lino ah, kuti ana ambiri amakhala kuti ah, ochita bwino they can manage the, the, the fees and so on and so forth koma nzeruso zimakhala kuti zilimo yeah so i think uh, maybe the last one is investment pamayenera kuti ndithu anthu azichita invest mokwanira omwe ali ku business isangokhala kuti tipeze ndalama kuti ana ambiri akabwera kuphunzira pano atipasa ndalama koma uh, that spirit kuti investing in quality kodi zosowekera ndi ziti qualified teachers uh, zipangizo zoyenerera kaya ma ku lab uh, za uh, physics uh, ma, ma subject ovuta ngati ma sciences kukhala ndi ophunzira oyenerera. Izi ndi zimene zakhala kuti ndi zothandiza ku ma sukulu ena ngati Kamuzu Academy amene akhala akuchita bwino. So a few schools akuyesesa kumaphunzira zina ndi zina zimene zikuchitika bwino and they are excelling koma ambiri zikuwavuta partly also because investment is very limited. Okay. Yeah.
Chabwino. Yayi ndakumvani bwino kwambiri ndipo uh, Ndatsatira bwino pankhani mwatchulapo kuti at least mwina masukulu ena amene akuchita bwino pano atengerako model imeneyo uh, mungatchuleko mwina masukulu koma mwina tikhala ngati tikupanga kampeni ya masukulu chabwino musatchule koma mnangonena poti masukulu achikatolika Yeah. iyitu ndi topic yayikulu kwambiri marezatsi akangotuluka nthawi ina iliyonse kumakhala nkhani imeneyo ah, masukulu achikatolika mwina best 10 kupezekamo mwina 8 9 eh, ndiye kuti tinene mwachidule choncho kuti nkhani mwayikamba yonseyi discipline mapemphero ndi zina kapena mungakambe bwanji next Yeah. ndimafuna kuti mundipatsenso analysis ya ma results a MSCE koma mutangokamba nkhani imene anthu amakonda kuyikamba kwambiri masukulu achikatolika ya masukulu achikatolika ndithu uh, amachita bwino nthawi zambiri almost chaka china chilichonse we expect kuti as you said maybe 9 out of 10 like this year is 9 out of 10 to, the top 10 9 ndi akatolika it's only one

not quantity koma quality kuti amene akhonza bwino ma distinction ndi otani ma credit ndi otani ma pass ndi otani ndi amene akhala kuti ali pamwamba ndi amene amawayika pamene paja uh, if you can see bwino bwino foundation ya masukulu amenewa imakhala kuti ndi yabwino kwambiri kuti yachokera ku mpingo komanso even mpingo pali magulu um, uh, ma religious persons amene ali associated ngati ma jesuit kwina kulikonse in the catholic church ma jesuit amakhala kuti amakhala okuya kwambiri pa maphunziro kuti wansembe akhale jesuit pamatenga zaka zambiri mwina 15 years or so uh, and then also ma diocese mwathu muli ma commission um, a education amene amayang'anira ndithu ku- ndi kulimbikisa kuti maphunziro mu school zimenezi azikhala uh, apamwamba so foundation in terms also kuti ma investment infrastructure komanso ma materials amene ali kumene kuja teaching and learning materials amakhala kuti uh, ndiokwanira besides that i think ndi issue of discipline uh, ma morals and kumakhala ma regulations ambiri amene ana amayenera kuti asatire kumene kuja ineyo i was um, brought up ku Pius 12 seminary which is amongst the top 10 yes and kumene koko uh, kunali ndithu we had more than 50 regulations nde timayenera kuti kusatira zimene zija even pa nkhani ya language kumayenera kuti tiziyankhula English throughout. Uh, pamakhala belu komanso timakhadi toti ngati sukuyankhula English ndiye kuti you can be punished uh, for, for, for that komanso generally behavior kuti tichite behave bwanji ndi anzathu behave bwanji pakati pa a aphunzitsi komanso to the community nde zimene zijazi zimakhala zoti zimathandiza kuti ana azikhala osunga mwambo komanso azichita concentrate azikhala focused kuti tabwerera maphunziro let's focus on this one and uh, titaona kuti ndi chachikulu chimenenso chimatha uh, kuthandiza kwambiri nde pali mafactors ambiri koma Those are some of the basics kuti discipline komanso anthu kugwira ntchito moyenerera, hard working spirit and then the background, ma resources, infrastructure, teaching and learning materials and then the foundation. and the overall supervision and monitoring from uh, the church uh, leadership zimathandiza ndithu kuti uh, maphunziro aziyenda bwino ananso azitha kukhonza bwino Chabwino. ndithu yayi amene mukutitsatira iyi ndi program ya Luntha exclusive ndipo tili ndi dr limbani eliya nsapato iwowa amagwira ntchito ku edukans ndipo amakuyimirira uh, kampani imeneyi kodi organization imeneyi kuno ku malawi ndipo afotokozapo mmene ayendera ulendo wawo koma kwakukulu tikufuna kuti mwina tipatsirane kodi akati maphunziro abwino amayenera kuyenda bwanji ndi cholinga kwambiri chimene tifuna tikambirane nawo a Dr. Nsapato a mwachidule kwambiri Dr. Nsapato tinganene kuti a. Nkhani imene imatchulidwa kwambiri, ah, Akatolika masukulu amenewa amachotsa, amakhala ndi cream yokhayokha. Ine funso limene ndili nalo ndi limodzi. Let truth be told. Ndinalemba ine pa Facebook page panga, wandiyankhako ndi munthu mmodzi, kufunsa funso lonena kuti kodi ndi chifukwa chiyani mwana woti walephera form 3 term 1, walephera form 3 term 2, walephera form 3 term 3, mukamulola apite akakumane ndi maneb? Chifukwa zimenezi zikuchitika. mu ma secondary school onse a boma mwana sabwereza form 1 mwana sabwereza form 3 what is your comment inuyo ngati expert wa za education yeah i think nanga si uh, mayeso alionse amayenera kuti mwana akonzekere bwino and then ngati mwana saku- sakukonzekera bwino sangachite progress to the next stage and izizi uh, it's not only mayeso komanso System yathu is hierarchical umayamba standard 1 upita standard 2 pa standard 1 umayenera kulemba mayeso ngati wakhoza ndiye kuti upitilira ngati walephera uh, ndiye kuti uh, su- su- supitilira and then uh, chinanso ndichoti timakhala ndi mayeso akulu aja Pa standard 8 kuli mayeso amene amathandiza kuti munthu usankhidwe upite ku sekondale. Pa JC panopo palinso mayeso amene amathandiza kuti upite ku form 3 and then MSCE ndi mayeso amene amathandiza kuti munthu apite ku university kapena akayambe professional life. Ndiye. Uh, in terms of khani ya kuchosa anthu kuchit- kuwida mmene anthu akhala akuyankhulira we can see kuti system yathu choti si hierarchical eh, imapangisabe kuti ana ena either they can be asked to repeat or achosedwa pa skulu kuti akapange zinthu zina so uh, it's not unique ku Catholic kokha and kumbali ya weeding we can say kuti uh, it's not only kuti ana amene akulephera pa maphunziro kuti mkalasi sizikuyenda bwino komanso ndinakambapo za discipline kuti ngati mwana sakusunga mwambo ameneyo sangakhale nzika uh, yo- yodalirika ndipo eh, mwina atha kuchita influence enanso kuti asamasunge mwambo and kumapeza kuti amene aja amachosedwa and malamulo ngati amene amaperekedwa koyambilira kumene munthu kangofika pa sukulu paja malamulo amaperekedwa makolo amasayinira kuti tizasatira malamulo amene mwananso amasayinira kuti tizasatira malamulo amenewawa so zisaoneke ngati kuti ndi chinthu uh, chachilendo kuti um, maphunziro a uh, masukulu a catholic uh, amawida anthu chifukwa cha uh, behavior komanso chifukwa kuti akulephera mkalasi system yathu imapezanso njira zoti anthu amene sakuchita bwino ndiye kuti uh, they will not progress or apemphedwa kuti achite repeat nde its not really fair kuti anthu azinena kuti chifukwa kuti kumene kuja amachosa ophunzira ena it means kuti nchifake akukhonza bwino koma is a complete package imene timanenera ija kuti eh, atha anthu kumasiyidwa koma ngati mkalasi aphunzitsi ah, sakuphunzitsa zoyenerera kuti ana aja achite prepare so it's not only preparing for exams koma it's also preparing for the life Okay. kuti uh, ana azikachita bwino because and then you also see kuti ana ambiri amene akhonza mwina aphunzira m'masukulu amene wawa tikunenawa achikatolika uh, just like muja ndinanenera kuti ku Kamuzu Academy amakakhala ndithu ma position of authority, ma position of leadership, kutsogolera anzawo, kusonyeza kuti it's not just kuti achita excel pa knowledge komanso even as citizens they are contributing positively to society. Tithokoze kwambiri Dr. Limbani Nsapato. Pamenepa

Welcome back talowa mgawo lachiwiri gawo lomaliza kucheza ndi Dr Limbani Nsapato gawo ili tsopano would like to dissect the results of Malawi School Certificate of Education the results just released shortly Dr Limbani Nsapato I give you time mutipatse analysis zimene mwapeza zikomo kwambiri uh, choyamba tingoona kuti analysis ndingapange is based on statement imene achita release a, a MANEB ndipo ndili nayo m'manja mwangamu um, imene uh, akukamba kuti uh, 54 percent ya ana amene analemba mayeso ndimene yakhonza ndithu um, and tika, tika compare ndi zomwe uh, percentage imene inakhonza last year nde kuti tachita drop Okay. tachita drop ndi almost 4 percent chifukwa last year ana anakhonza uh, 58 uh, percent uh, so what it means is also kuti uh, ana ambiri uh, alephera almost uh, 70000 uh, ndi amene alephera mayeso amenewa komanso china chimene akutiuza uh, mu statement imeneyi ya a MANEB ndiyoti ma female candidates amene asungwana uh, akhonza 48 uh, percent pomwe anyamata akhonza 59 uh, percent uh, mukaonikira pamenepo ndekuti Analysis ikusonyeza kuti pakati pa asungwana ndi anyamata, amene akhonza bwino ndi anyamata pali ndithu gap ya almost 12% between asungwana ndi anyamata. Komanso china chimene tikuchiunikira ndi choti pa pali ma school osiyanasiyana, pali ma categories ama school, pali ma school a private, Pali ma sukulu aja timati a conventional komanso pali ma sukulu aja amati community day secondary schools nde tikaunikira ah, ku, ku ma sukulu ngati uh, a conventional uh, secondary schools uh, kupeza kuti 68% ndi imene akhonza ndithu imene ikuoneka kuti is the highest pa makategori amenewawa a, a ma school uh, pomwe tikaphatikiza tikafananiza ndi aku community day secondary schools uh, percentage yawo ili pa 45 percent kusonyeza kuti 50, almost 55 percent alephera ndithu uh, mayeso amenewa kupitirira ndi statement imeneyi tikupezanso kuti uh, uh, pali masukulu ena amene akhonza bwino kwambiri komanso pali masukulu ena amene sanachite bwino kwambiri ndiye sititchula mayina monga mmene munanenera muja koma at least kwa masukulu amene akhonza bwino kwambiri tikuona kuti the top 10 mwina 9 out of that ndi masukulu achikatolika Okay. uh, which is really uh, very good komanso tikaona kuti masukulu amene alephera kwambiri eh, masukulu amene alephera kwambiri ndi ma community day secondary school chifukwa uh, atipatsa masukulu 6 amene uh, sanakhonze mwana mm. ka 0% pass mm. rate mm. out of the 6 mm. 4 ndi a community day secondary schools mm -hmm. uh, kusonyeza kuti kumeneko ndekuti uh, sizikuyenda ndithu uh, bwinobwino in terms of uh, kakhonzedwe ka ka ana komanso atipasanso kuti uh, in terms of ma, ma district nanga si ma school aja amapezeka m'maboma osiyanasiyana nde pali maboma ena achita bwino komanso maboma ena uh, sanachite bwino uh, zimene uh, zofunika kuti kwa amene sanachite bwino ndekuti akuyenera kuti atani ah, ayesese ah, kukonza i don't know ngati kumene tingathe Yeah, tikhoza kutchula ndi- tingathe kutchula mai- mayina nanga si ayi maboma tikuyenera ndi maboma eh? Eh, tidziwe Eh, sikuti basi. anthu adandaula ya Eh. so maboma 10 amene achita bwino ah, kwambiri ah, top performing education districts pali dedza ah, imene ndi 62% zomba urban

52% nde zikuonesa kuti ndithu ena akuchita bwino ndithu pali gap between uh, the best school imene ili ndi 62% ya Dedza ndi the lowest I mean, uh, best district uh, imene ndi 62% compared ndi the uh, least performing imene ili ndi 45% Machinga pali gap ndithu almost uh, yopitilira almost 17 percentage gap meaning kuti pali ndithu uh, kusiyana just like kusiyananso pakati pa the different types of school uh, ma conventional ndi Ma ma CDSS. uh, community day secondary school so ndingonenapo chimodzi pa nkhani ya ma cdss ma cdss ndi maskulu amene kumapita Almost 70% ya ophunzira athu ku Malawi komanso ambiri mwa iwo amakhala kuti ndi ochokera m'mabanja oti ndi osauka eh, kumene eh, and then masukulu amenewo ndi amenenso kuli ah, zipangizo zosakwanira aphunzitsi osakwanira and the fact kuti kumachokera ana ochokera m'mabanja osauka ndekuti this is, these are the poor eh, children from poor families so uh, ndikumenenso alephera kwambiri chifukwa chiwerengero chonse cha omwe alephera 60% yachokera kuti kuma community day secondary school kusonyeza kuti anthu osauka or under resourced institutions akupitirira kuvutika and what happens also ndikuti amene alephera chonchi ndekuti mwayi pakati pa osauka ndi olemera u- ah, ukhala kuti pali big gap ndi more opportunities progressing and uh, going forward mwina chimodzi kuti uh, ana amaulumale aja timati children with special needs Yeah. uh, ajiwa onse chifukwa tikaona statement iyi, tikaona kuti uh, ali pa 50 uh, 6% ndi a- ana amaulumale that was their pass rate nde tikachita compare ndi 54% ya national nde kuti ali ndi 2 percentage uh, point koma if we compare number yawo number yawo ndiyochepa kwambiri Okay. it just constitutes 0.3% of the total meaning kuti mwayi wa ana amene umakhala ndithu uh, ocheperapo mm -hmm. so izi ndi zina zimene tingathe kukambapo pa nkhani ya analysis mmene tikonze vuto alembanisa pathu ngati tikonze pamene akonzekeretsa ana ena kuti alembe mayeso chaka chimene chikubwerachi yeah so ideally tikuyenera kuti tizikhala ndi 100% koma as they say no one is perfect Yes. 100 is is much high of mm. course maskulu ena akhonza akhonzesa 100% mm-hmm. koma policy yathu ya national education sector investment plan ikukamba zoti at least 80% nde tili kutali ndithu mm-hmm. and is gonna nkhani ya zinthu zofunikira kuti maphunziro ayende bwino pali kuperewera aphunzitsi ochepa eh? ah, komanso Masukulu ambiri mukapita mukapeza kuti zipangizo zophunzitsira ndi zophunzirira palibe or ndi zosakwanira kaya ndi mabuku komanso mwina ma sciences kupeza kuti kulibe lab or ngati kuli lab zipangizo ma instrument ofunikira mu laboratory mmenemuja kulibe zimene zikupangitsa kuti zinthu zisayende bwino ndiye tikuyenera kuti tikonze kuti eh, sukulu ina yake imene yakhonza zero yakhonzesa 0% mm. kuti ana sanakhonze mm. kuli aphunzitsi mwina folo okha okay. eh, zomwe ndi vuto lalikulu komanso cha china discipline tiyeni tichite reinforce discipline eh, ma whatsapp ndi zina zotero, ana akutanganidwa ndi zimenezo, makatuni, ana akuyenera kuti akhale disciplined, azi, azilimbikira pa maphunziro awo. Komanso china, general, overall, ma chuma chonse cha dziko, kapena 20% ya, kuti kodi m'masukulu mwathu mukuchitika zotani, eh, tili ndi Department of, uh, or Directorate of Quality Assurance, this directorate needs to do its work, it should be going flat out, Check what is happening in the schools, check what are the uh, needs of the schools and support them uh, in order to ensure that they uh, can excel. Komanso like for teachers, pakufunika kuti azikumbusidwa pafu- pafupi zimene akwe- mayenera kuma- kumachita ziyamati continuous professional development. Aphunzitsi ambiri they are not uh, being supported in this. Mwina lastly, Motivation nthawi zinanso imakhala yabwino. Aphunzitsi ambiri masukulu ambiri amakhala kuti they are not motivated. Ma salary ochepa, mwayi woti mwina atha kupeza ngongole palibe, nyumba zimene akugona zochepa so uh, zochepa komanso mwina zosakhala bwino. These are some factors zimene tikuyenera kuti ngati dziko tikonze and zikufunika usogoleri wamphamvu umene ungathe kuunikira mbali zonsezi ndikutsatira bwinobwino kuti maphunziro aziyenda mwachidule kwambiri tikumaliza program ndakuonani pena pake kufotokozera kuti ah ndalama zambirimbiri zankhaninkhani zalowa m'madzi mungakambepo chiyani ya ndizoona ndithu uh, timawerengesera kuti nanga si ana amene alephera uh, most as we said 72,000 uh, nde timachita compare kuti kodi pachaka boma limachita spend ndalama zingati pa mwana nde tikawerengesera ndalama zimene pa, pa chaka likuchita spend pa ana amene alepherawa ndi almost 12 billion uh, of course 12 billion kwacha 12 billion kwacha and ndalama zimenezi zinakhala kuti tazigwiritsa bwino ntchito tikanatha kulembera aphunzitsi ena kugula zipangizo and so on because what happens ana akalephera amayenera kukabwereza it means tichitanso spend on the same Okay. Ah, komanso ena ndekuti ngati alephera amakhumudwa they drop out from the system nde zimakhala ngati kuti